udo dịrị gị onye ọma na-esonyere anyị na ETV Channel 50 Enugu nnọọ n'oge akụkọ ụwa anyị na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi a taa bụ mọnde orie abụ m Ndubuisi Obi sonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị bụ nke X a maburu dịka Twitter ị ga-esonyere anyị na at Enugu ESBS na Instagram ị ga-enweta anyị na Enugu ESBS n'akara Facebook ị ga-enweta ụlọ mgbasa ozi a na ESBS Enugu ị ga-enwetakwa ozi anyị na-agbasara ọha na eze n'ikuku na YouTube channel n'akara a bụ at ESBS Enugu 042 ngwa ka anyị wetara gị ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ Ọchịchị Enugu steeti enyela ọrụ ngo maka idozigharị ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hotel Presidential ma dị njikere maka ịtụtegharị ụlọ ọrụ ndị ahụ dakpọrọ adakpọ dị n'Enugu. Ala anyị bụ Naịjirịa agwala mba US ka o weghachitekwuo ego ndị nke fọrọ afọ e bupụrụ wee buga na mba ahụ bụ nke ụmụ Naịjirịa bugara n'ebe ahụ nke e zuru n'ori. anyị nụrụ n'akụkọ si mba ofesi na ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ oge ọdọ mmiri dam gbawachara nnọọ na mba kenya ka ọ gachara ọtụtụ izu ụka nnukwu mmiri ozuzo na-ezo n'ebe ahụ wee kpaa mkpamkpa dị egwu na ya bụ mpaghara akụkọ n'uju ọchịchị enugu steeti nke gọvanọ peter mba nọ n'isi ya enyela ọrụ ngo a ga-eji dozie ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hotel Presidential dakpọrọ adakpọ ama ama dị n'isi obodo Enugu ọchịchị a kwukwara na ọ na-achọzi ịchịkọta ihe dị n'akwụkwọ nkwekọrịta maka ịtụte ụlọ ọrụ Niger Gas Company Limited steeti a nwe ma e legara anya n'otu akwụkwọ si n'aka ụlọ ọrụ Enugu State Investment Development Authority n'ụdị gbasoro ebe nlegara anya Dr. Peter Mba nwere n'ebe ọ metụtara idozigharị imezigharị na ịgbapụ ụlọ ọrụ niile steeti a nwe nọ n'ụra ọnwụ nke Niger Gas so n'ime ya gọọmenti mere ka a mata nke a oge otu kansụl ukwu steeti a nwechara nzukọ na ngwụcha izu ụka nke gọvanọ nọ n'isi ya n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'obi ọchịchị ka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na steeti a bụ maazị Aka Eze Aka na ogbo ya okwu omenala na njem nkiri anya dị n'aka bụ Dame Ugochi Madueke nọ mee ka amata na nzọụkwụ ndị ahụ na nzọụkwụ ndị ahụ gbasoro nnọọ ihe dị na nkwa gọvanọ Mbah kwere n'ebe ọ metụtara ịtụtegharị ụlọ ọrụ niile steeti a nwe dakpọrọ adakpọ ka ha wee bụrụ ebe na-emepụta ihe Maazị Aka Eze Aka nọ n'ihe gbasara ụlọ ọrụ Niger Gas kwuo na ọchịchị nọ ugbu a gbadoro nnọọ anya n'ịtụte ụlọ mmepụta akụrụngwa ndị dakpọrọ adakpọ iji kwalite akụnụba steeti a ma hụ na steeti a na-ere ihe o mepụtara ebe gafere mpaghara South East. Ọ sị na nkwado e nyere maka ịkpọlite ụlọ ọrụ ahụ n'ụra ọnwụ ọ nọ n'ime ya ugbu a gbadoro nnọọ ụkwụ na ntụle a tụlechara ọtụtụ akwụkwọ azụmahịa nakwa usoro ya a gbara n'anwụ nye steeti a n'ebe ọ metụtara ịkwụba ụlọ azụmahịa a ga-esi n'ime ya enweta uru dịka anyị na-apụzi n'ozi si n'Enugu ụlọ ọrụ na-achịkọba ule WAEC bụ West African Examinations Council dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ekwuola na ule West African Senior School Certificate Examinations a na-ele nye ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ga-amalite ụbọchị Tuzdee bụ abalị iri atọ nke ọnwa Eprel afọ puku abụọ na iri abụọ na anọ anyị nọ n'ime ya ma bịa n'isi njedebe n'abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Juun afọ puku abụọ na iri abụọ na anọ n'okwu ya n'ụlọ ọrụ WAEC dị na Lagos ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ na Naịjirịa bụ Dr. Amos Dangut nọ mee ka amata na ụlọ ọrụ kansụl ahụ dị nnọọ njikere ịchịkọba ule ahụ ọ sị na ọ ga-ewe izu ụka asaa na abalị isii na mba ndị ahụ so ele ule WAEC gụnyere Naịjirịa Gambia Sierra Leone na Liberia

N'okwu ya site n'ọnụ onye ọkaiwu ya ji ọkwa senior advocate nke ala Naịjirịa bụ Olalekan Ojo ka Emefiele nọ mee ka amata na agaghị enwe ike ịnwale ya n'ụlọikpe ukwu steeti ọbụla dị na Naịjirịa n'ebubo akparamagwa imetọ ọkwa ọlụ dịka nke a nwere ebe o metụtara iwu. Onye ahụ jiburu ọkwa gọvanọ ụlọakụ Central Bank gakwara n'iru kwuo na ebubo nke mbụ ruo n'ebubo nke anọ n'ime ebubo iri abụọ na isii ụlọ ọrụ EFCC boro ya adịghị n'akwụkwọ iwu ọbụla na-achị ala Naịjirịa. Ka o sina dị, ụlọ ọrụ EFCC si n'ọnụ onye ọkaiwu ya ji ọkwa SAN bụ Rotimi Oyedepo gbaghaa ihe ahụ Emefiele kwuru. Ọ na ETV Channel 50 Enugu ka akụkọ ị na-anụ n'uhuruchi a si abịara gị. cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a ị ga-enwetanwu anyị na x a maburu dịka twitter at enugu esbs na instagram ị ga-enweta anyị na esbs enugu ị ga-enwetakwa anyị na ọwa ozi facebook at esbs enugu ị nwekwara ike inweta ozi anyị na-agbasa nye ọhaneze n'ikuku n'ọwa ozi youtube channel n'akara a bụ at esbs Enugu 042 ọ dị mma anyị ga-aga obere ezumike ọ bụrụ na anyị chighata anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọrọ afọ apụkwala daalụ dịka ị na-aga n'iru esonyere anyị n'akụkọ ụwa na-abịara gị n'uhuruchi a na etv channel 50 enugu star times channel 113 na free tv channel 502 ka anyị na-aga n'iru n'ozi nke fọrọ anyị n'aka

Ambasadọ Tuggar nke ọ bụ onye ji ọkwa onye isi ndị ọrụ n'ọkwa permanent secretary n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ bụ Adamu Lamuwa nọchitere anya rụtụrụ nnọọ aka na mkpa ọ dị na e bulitekwuru ego mba US na-ebughachite azụ n'ala anyị bụ ego nke e bufere na mba ahụ wee rụtụ aka n'ego dị nde dọla narị atọ na asatọ bụ nke o kwuru na o zuchaghị oke ma a tụnyere ọtụtụ ọnyụpa ndị ala anyị bụ Naịjirịa na-agba n'ụdị ego dị iche iche e si n'obodo a wee bufee na mba ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'ọtụtụ afọ ndị gara aga ugbu a ka anyị wetara gị ozi si mba ofesi bụ ebe anyị nụrụ na opekata mpe ya bụrụ mmadụ iri atọ na ise ka e kwuru na ha nwụrụ anwụ ebe ọtụtụ ndị ọzọ ka bụ nnọọ ndị a na-achọ achọ oge otu ọdọ mmiri dam dị na mpaghara saụt nke mba kenya gbawara wee si nnọọ n'ụzọ dị otu ahụ kpochapụ ụlọ dị iche iche nakwa ụgbọala dị n'ebe ahụ nke ahụ sitere n'oke mmiri ozuzo zoro na ya bụ mba n'ime ọtụtụ izu ụka ndị gara aga wee were nnukwute ide mmiri wee na-anyụ ndị bi ebe ahụ ikpakwụ gọvanọ Susan Kihika gwara ndị nta akụkọ na ọnụọgụ ndị nwụrụ ka nwekwara ike ịrị elu dịka ndị ọzọ ndụ na ndị na-achọ ndị mmadụ ka na-agagharị nnọọ n'ebe dị iche iche mkpọmkpọ na mkpọmkpọ juru iji wee chọpụta ndị nke ka dị ndụ na mpaghara ebe dịdebere Mahiu dịkwanụ na mpaghara nke a kpọrọ Kenya Nakuru kaụnti ka o si na-adị onye okwuchite ọnụ gọọmenti bụ Isaac Mwaura mere ka a mata na ihe ihe njinji ahụ jiri dị ka e nwere nnọọ oke mmiri ozuzo n'ebe ahụ o wee kwuo na ihe ahụ gburu ndị ọnụọgụ ha ruru opekata mpe ya bụrụ otu narị na atọ wee manyezie ọtụtụ ezinụlọ isi n'ezinụlọ ha dị iche iche wee gbapụ kemgbe ọnwa maachị n'akụkọ gbasara egwuregwu ka anyị nụrụ na otu Nigeria Football Federation akpọlitela nwa amadi bụ Finidi George dịka onye head coach ọhụụ nke otu National Senior Men's National Team nke otu egwu bọọlụ Super Eagles ala anyị. Nke a pụtara ihe n'otu ozi e wepụtara taa bụ nke otu bọọdụ NFF nọ n'ime ya wee nye nkwado maka ya bụ otu Technical and Development Committee bụkwanụ nke kwadoro maka ihe gbasara nke ahụ Finidi George ka e mere ka a mata na ọ nọgbunyere ihe dịka ọnwa iri abụọ dịka onye assistant nye onye pụrụ apụ n'ọkwa koochi bụ Jose Santo Peseiro ma bụrụ onye a na-ekwu na ọ ka ga-ejigodo ya bụ ọkwa dịka onyeisi otu egwu bọọlụ Super Eagles. tupu anyị emechie cheta na ị ga-esonyenwuru anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a na x a maburu dịka twita ị ga-enweta anyị na at enugu esbs na instagram ị ga-enweta anyị na esbs enugu ị ga-enwetakwa anyị n'akara Facebook bụ esbs enugu ị ga-enweta ozi anyị na-agbasara ọha na eze na YouTube channel n'akara a bụ at esbs enugu 042 na mmechi onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ gọọmenti enugu steeti enyela ọrụ ngo maka idozigharị ụlọ oriri na ọṅụṅụ hotel presidential dị n'enugu tinyekwara nke a ga-eji wee tụtegharịa ụlọ ọrụ niger gas company nke a pụtara ihe oge kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na steeti a bụ maazị aka eze aka na-atụnye ndị nta akụkọ azụ gbasara nkwekọrịta otu kansụl ukwu steeti a nwere na nzukọ ha mere na ngwụcha izu ụka bụ nke gọvanọ Peter Mbah nọrọ n'isi ya ka o si na-adị kọmishọna na-ahụ maka omenala na njem nkiri anya na steeti a bụ Dame Ugochi Madueke nọkwa oge a na-atụnye azụ ahụ ma e legara anya na ọrụ dị iche iche otu kansụl ukwu steeti a na gọọmenti steeti a nyere nkwado ka a bagide metụtara ngalaba na-ahụkwa maka njem nkiri anya na omenala anyị kọrọ gị akụkọ kwuru na ala anyị bụ naijiria agwala mba us ka ọ gawanye n'iru n'iweghachite ego ndị ahụ ndị naijiria nakwa ndị ọzọ bufere n'usoro ụlọ akụ ya na ya bụ mba e mere ka a mata nke a site n'ọnụ minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi bụ nke a nọchitere anya n'otu ihe mmemme weere ọnọdụ n'abuja o kwuru na Ego dị ijeri dọla narị atọ na asatọ e weghachiteburu bụ nke siri n'aka mba US ezughị oke wee gwa ha ka ha gakwa n'iru n'iweghachitekwu ego ndị nke fọrọ afọ. N'ikpeazụ ka anyị kọọrọ gị na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla oge ọdọ mmiri dam dị na mba Kenya gbawachara ka ọ gachara ọtụtụ izuụka nnukwu mmiri ozuzo zoro n'ebe ahụ bụ nke kpara mkpamkpa dị egwu. Ka o sina dị, e mere ka a mata na a ka na-elekwa anya na ọnụọgụ ndị ga-anwụ ka ga-agbagokwa elu mana ndị ọrụ ọzọ ndụ na-akwanye mkpọmkpọ na mkpọmkpọ dị ebe ahụ iji wee zọpụta ndị nke ka dị ndụ. Ọ gwụ bụ akụkọ ndị anyị ji bịa n'oge akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a. Cheta na taa bụ Mọnde Orie bụ nke bịara gị n'ụlọ mgbasa ozi ETV Channel 50, Enugu Star Times Channel 113 na Free TV Channel 502. cheta na i nwere ike isonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a na x a maburu dịka twitter at enugu esbs na instagram enugu esbs ị ga-enwetakwa anyị na facebook esbs enugu cheta na i nwekwara ike inweta ozi anyị na-agbasara ọha na eze n'ikuku na ọwa ozi youtube chanel n'akara a bụ at ESBS Enugu 042 ọ gwụ bụ akụkọ ndị anyị ji bịa n'oge akụkọ ụwa anyị n'uruchi a abụ m Ndubuisi Obi ana m ekele gị maka isonyere anyị ụwa dịrị gị na mma